d'accord an balimaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ aw minnu bɛ k'an lajɛ direct la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli b'aw ye kosɛbɛ ani minnu bɛna an lajɛ après an b'aw bɛɛ lajɛlen fo cdr de jama bɔra bi ka ala fo ka ala barika da ka ras bath ka wale ɲuman dɔn sabu depuis ni salon a tun ye kuma dɔ fɔ anw ye bi ala nana o ko in dankɛnɛmaya donc a kɛra anw bolo mɔgɔba ye bi fana mɔgɔba tun don an bolo mais bi hali bi ala y'a dɔ fara an ka danganiya kan ala y'a belebele de fara an ka danganiya kan ras bath ko la ala y'a koba de jira an na bi ras bath ko kan depuis ni salon ras bath ye i to salon na ka bi ko fɔ donc an b'a yira ala la k'a fɔ ko a ni ce parce que ala y'a fɛnba kɛ ras bath ye o ye fɛn jumɛn depuis salon ras bath a video kɛ n'aw hakili b'a la faransi cdr ka farafarali a video kɛ a ye nin kuma fɔ a ko n'a y'aw diya a ye cdr créer fo kɛmɛ a ko parce que n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ cdr la mais u bɛna don cdr la k'a fɔ ko sanga b'a la daraja b'a la jama b'a kɔ u bɛna don cdr la u b'u ka parti to yen ka na don cdr la parce que u y'a dɔn k'a fɔ cdr kɛra jɛkulu ye bi jɛkulu min kɛlen don ka ibk n'a ka fanga degun ɔ o dun y'a sɔrɔ ibk n'a ka fanga ko man di olu fana ye mais olu fanga ka dɔgɔn ibk n'a ka fanga kɛlɛli la donc u nana ye k'a fɔ ko cdr a ka di maliyɛnw ye jama bɛ cdr kɔ u b'u ka côté to yen ka na fara cdr kan mais a tɛ comme i n'a f'u bɔr'u ka côté la a ko mais ni an bɛ taa an bɛ se ras bath bɛ to k'a fɔ ko n'an bɛ taa ko an bɛ se mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn quoi depuis salon a ye nin kuma fɔ ko ni campagne sera a ko aw bɛna mɔgɔw bɛɛ kelen kelen u bɛna u ka u bɛna profiter cdr kɔnɔ ka cdr jama ɲini k'u bɛ taa n'a ye u ka parti la a video bɛ yen salon nin heure la a ye video kɛ a ye taa a video bɛ yen donc ras bath y'a fɔ o fɔ cogoya min na dɛ a kɛra i n'a fɔ filimu a bɛ ka tourner an ɲɛkɔrɔ an sigilen an ɲɛ b'o a ye o kuma kelen min fɔ o kuma kelen de bɛ ka tila ka kɛ tuguni donc vraiment an bɔra bi ka ala fo ka ala barika da ka ras bath ka wale ɲuman dɔn k'a tiɲɛtigiya k'a ka tiɲɛ a n'a ka bonya dafalen ta k'a segin a ma a ye kuma min fɔ a kɛra o minnu bɛ ka bɔ bi an t'a fɛ a y'an janfa an b'a f'u ye k'u k'u da de k'u kan'u ka kuma tiɲɛ ko ras bath ye nin fɔ an ye k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ hali bi an ma se a ko n'an bɛ taa an bɛ se hali bi an ma se hali bi aw bɛ dɔ wɛrɛw ye minnu bɛ bɔ ka nin wɛrɛ fɔ mais an tun sɔminen de don an y'a dɔn k'a fɔ ko jama caman nana olu fana tɛ cdr ye jama caman nana fara jamakulu in kan olu tɛ CDR la donc bamananw bɛ nin kuma in de fɔ ko n'aw taara kɔmɔn yɔrɔ kɔmɔn n'aw jiginna kɔmɔn ji rɔ ko ni ji ma durunu ni kɔmɔn ji ma durunu ko baliw tɛ minɛ jɛgɛ kumababaw ni ji ma durunu ko jɛgɛ kumababaw tɛ minɛ donc an sera ji an ma se dɛ n'an bɛ taa an bɛ se mais an ma se fɔlɔ mais an sera ji durunu yɔrɔ la quoi donc baliw minɛna o mɔgɔ damadɔw minɛna i b'a dɔn a b'a fɔ a ka meeting bɛɛ la a b'a fɔ a ka émission bɛɛ la a b'a fɔ a ka voyage n'a ka tournéew bɛɛ senfɛ k'a fɔ ko o musokɔrɔba nanfigi jajugu min bɛ quartier kɔnɔ ko ni campagne sera k'olu de bɛ bɔ jama bɛn kɔ foto taara ani o jeune nafigiw min bɛ quartier kɔnɔ aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Ras Bath ye nin bɛɛ fɔ Ras Bath c'est-à-dire dɔnniya dɔ b'a la quoi a bɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ tɔ tɛ min ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la ala ye fɛn dɔ yeli nɔgɔya a ma mɔgɔ tɔ tɛ min ye an bɛ k'a ye fana o fɛn kelen de bɛ ka kɛ o musokɔrɔba janjigi nafigi nɛnbarabaw olu de bɛ ka tila ka bɔ tuguni k'u jɔ kɛrɛfɛ dabarabaya la an'o jeune nafigi escroc de bɛ ka bɔ tuguni k'u jɔ kɛrɛfɛ dabarabaya la donc nin ma bala an na parce que an tun sigilen don ni nin ye quoi donc halisa a dɔwɛrɛw bɛ kɔfɛ ka na an sigilen don n'a bɛɛ ye mais a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko wɛrɛ de don anw sigilen de don n'a ye ni fɛn min barila i la i tɛ cogo sɔrɔ a la mais mɔgɔ min sɔmin de don o de ye bari ye parce que e b'a dɔn k'a fɔ fɛn min complot min labɛnnen don i ɲɛ donc a ka a ka gɛlɛn e ka to e ka bin o jan kɔnɔ quoi mais CDR mɔgɔw anw lafiyalenba de don walayi anw lafiyalenba de don parce que fɛn min b'an ɲɛ an b'a dɔn Ras Bath ye nin bɛɛ fɔ anw ye k'a ban anw lafiyalen anw wasalenba an bɛ ka taama ka taa an b'a dɔn fɛn fɛn jugu o jugu birilen b'an ɲɛ sira la an b'a bɛɛ dɔn et puis n bɛ fɛn kelen fɔ aw ɲɛna nin y'u ka stratégie dɔ de ka mɔgɔw dɔw bila olu ka na don dɔrɔn ka CDR t-shirt ta ka CDR foto ta e an ye CDR ye tile kelen k'u ban e an bɔr'a la mɔgɔw ka tila ka publier eh, facebook sanfɛ ko CDR yɛrɛ maaw bɛɛ bɛ ka taa ko a bɛɛ taara a bɛɛ bɛ ka taa o y'u ka stratégie dɔ de walasa k'a yira mɔgɔw la ko jamakulu lankolon de don ko u yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛlɛ u bɛ ka bɔ bɔ dɔw bɛ ka taa ka sɔrɔ kalon de don donc Ras Bath ye nin bɛɛ fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛɛ labɛnnen de don aw o dɔrɔn tɛ dɛ fɛn wɛrɛw labɛnnen de don min tɛ nin si ye mais anw sigilen de don n'a bɛɛ ye aw bɛ ka fɛn fɛn labɛn fɛn o fɛn labɛnnen don aw bolo Ras Bath tilara nin bɛɛ la a y'a bɛɛ fɔ anw ye k'a ban donc an ka taa dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se hali san ma se n'an bɛ taa an bɛ se n tun bɛ fɛ ka nin dakurunya damadɔ de fɔ mɔgɔw ɲɛna bi n b'aw bɛɛ lajɛlen fo choquer pour éduquer miliki pour éduquer